igbowe igbo mma mma nụ ndụ mmiri ndụ azụ onye nọrọ onye nọrọ onye shi ibe ya nọrọ ọnwụ gbuo ya um, achọrọ m aka mmadụ abụọ ndị nne gaala anyị nwere n'ala igbo mmadụ abụọ na atọ ọghịde nwe na-ekwopụ mma ndị ga-ahụ iberibe m okwugo okwu ehụla somebody kwumere okwu agbamara ndị igbo si anyị anyị vootu anyị anyị evotula Peter Obi anyị wesiga vootu why kedu ihe mere unu ji ekwu okwu like this egere m ọjị ụzọ kanụ egela m soludo egela m umahi nne mediri unu na-ekpokpu unu na-egosi ụwa niile sị unu wụ ndị iberibe isi isi arịa unu mma kemgbe ndị Igbo ji chinukwuola mgbu ajụjụ m chọrọ ịjụ Ọjị Ụzọ Kanụ David Umahi Charles Soludo kemgbe o ji awụta ọnụ ndị Igbo kemgbe alụcha Nigerian Biafran War shi enwe onye meriri anyị wotu kedu iwuru jikwere eme unu unu mechadị ihe ya adị na wụrụ anyị votụrụ oge oge anya ha erube ọ dị mma oge anyị ji eru unu nwekwada akụkọ isi biko kalanụ asịghị m onye ọla sọpọtụrụ onye ọ ga-esọpọtụ kpọrọ ị na-ekwu okwu ọjị ụzọ kanụ chiama ibere akwa gị chiama ibere akwa na senate house ị ga ibe ọzọ ị ga ibe ọzọ ị ga ibe ọzọ mark what I'm telling you akwa jim nwobodo mechara ha o mere ebe na-esekwu eme na ka ebe jim nwobodo nọ na onwe eji ewere tinubu na obi dome onye isi zuru oke ewere tinubu gbakara m uru ndị naijiria naijiria nwe aga ebe ọchịchị bola ahmed tinubu na ndị igbo nwe aga particularly ndị igbo particularly ndị igbo gwa m one thing gwa m one thing anyị nwe aga somebody ga-eji abịa ya ana-ekwu okwu ya sị anyị ewesịla vootu ahụ ka ihe gbasara gị na ezinụlọ gị kpela na tinubu and ndị igbo a ga-ekpela tinubu because ndị naijiria ajụla tinubu ndị yoruba jụ tinubu gbakara m ha ji akpela tinubu unu na-ekwekwu ma ndị unu ekwekwala okwu a ndị nwere ndị nwere brain ọkwa the other day hope ụzọdịmma fara na the whole south east governors ekwela shamogi ivotu tinubu anyị na-esi otu agwakwa isi gbuo onwe gị unu na-ekwekwu unu ekwekwu a ndị nwere unu si unu nwekwadị sense ma ndị shago prọfesọ biko were na ozi atụsala ndị otu tinubu dị ọjị ụzọ kanụ David Umahi na na na na na gọvanọ Soludo si nwekwu okwu nwekwu onwe nwe nwekwu oche nwa ezinụlọ nwa nwoke ekpela Tinubu n'ihi na o nwere ihe eri aga ahụ Tinubu egbuola obodo alaghara mmanwụ uru ndị ize ya kwa ihe ndị ala ndị ala na-emega gbakara m any seaport n'ala igbo gbakara m any viable international airport n'ala igbo gbakara m anything dị viable n'ala igbo lekara railway a rụ o nwere nke bịara ọ na-ekwu okwu ya lee ụzọ niile a rụga somebody nọ ụyọ ga-enwe ga agbam anyị kọka mbụ achọrọ onye ọzọ ụyọ ọụyọ nwa ogbenye ka onye ọzọ nụ nwa agbọghọbịa na ụyọ anwụ by now ọ gara na police custody